Moni, ndine Jack. Nde kuli mpungwepungwe otsala pang'ono kukhala ngati nkhondo ku Mexico. Zonsezi zikupangika chifukwa cha imfa ya Nemesio Cervantes kapena amamutchaso El Mencho. El Mencho anabadwa mu chaka cha 1966. Anali munthu onena kuti ankakhala ku USA nthawi inayake ali kumeneko anammanga chifukwa cha kugulitsa chamba chani kenako adatuluka mundende anachoka kumeneko kupita ku mexico anapita ku mexico anakajoyina polisi anali mpolisi ku mexico kwa dzaka dzingapo anagwirakonso ntchito ngati za security koma mu nthawi yonseyo anali akupanga organize akukonza bizinesi yake empire yake yogulisa madrug paja ku mexico ndeso ab- aside from colombia ndi maiko onena kuti ndi kuchimake kwenikweni ndipo makasitomala awo amachokera ku usa amagulitsa zonsezo ama- zambiri amazichita transport kupita ku usa koma ndi maorganization oopsa kwambiri oopsa anthu oopsa onena kuti sungachite nawo masewera munjira ina iliyonse sono mmene zimayendera maorganization awo amakatero amakhala onena kuti amakhala ndi hierarchy onena kuti maposition eti osiyanasiyana kuti mkulu ndi uyu kenako amakhala ndi wachiwiri wake wachitatu wake choncho imakhala ndithu chain of leadership nde iyeyu wakhalako akugwira ntchito ma squad osiyanasiyana ma organization osiyanasiyana onena kuti mwina mkulu wa kumeneko waphedwa mwina mkulu wa uku wamangidwa wina watani choncho koma nayenso pang'ono pang'ono nkumatani nkumakwera mpaka na gulu lake Jalisco New Generation Cartel inapezeka kuti yakwera kwambiri iyeyo nkukhalano mkulu wa zimenezozo ati mu 2015 anayesera kuti amugwetse komano mpamene anazadziwira kuti munthu uyu ndiopsa kwambiri chifukwa kunachita kupita ma helicopters kuti athane naye koma anali ndi ma soldiers ake omwe anagwetsa chani helicopter ija mpameneno anthu anazatutumuka kuti munthu uyuyu ndiovuta nde anasanduka munthu woopsa kwambiri pang'ono pang'ono business yake ndikumakwera akuti imatha kufika 50 billion dollars business yake ya trafficking anali ndi army yake nde anthu ake ndonena kuti amatha kumauza boma zochita eti bomanso nkumaziwa ukachita makani basi ndi anthu owopsa amapha awo olo mtundu wanu wonse ndi mmene anthu amatani amakhalira nde uyuyu wakhala onena kuti a usa akhala akumusakasaka mpaka nananena kuti amene atathandize kumugwira ampasa 15 million dollars nde nthawi yonseyi akhala kumusakasaka kufikira dzulo pamene zamveka kuti kunatulukira ma soldiers anapanga ataki nde panali ngati kumenyana eti back and forth mpakana El Mencho waphedwa ndi gulu lake anthu 8 amene aphedwa ndi kuphedwa kwa iyeyo munthu one oti anali pa top mu mabizinesi awo kwabweretsa ziwawa zoopsa kwambiri ku mexico sikoyamba winanso anapangapo zimenezozo anamugwira osati kumupha mu 2019 anapezeka kuti mpaka na boma linamupanga release kunena kuti kuli bwino uyu timusiye kusiyana nkuonera kuti dziko litisokonekere atavutiratu ankhondo ake nde uyuyu amutani amuombera amupha mpamene no ankhondo ake nakhazikitsa organization iwo kuli magulu magulu madera osiyanasiyana all around mexico nde onse alusa akuphulitsa mabasi mpakana aphulisa ndege anthu akuthawa ku airport pena paliponse dziko langosanduka chiwawa ngati kuti kuli civil war eti anthu auzidwa lese america yauza nzika zawo zonse kuti zibisale uk yauza anthu kuti bisalani bisalani chifukwa choti zinthu sizili bwino ukhoza ungophedwa pena paliponse nde zinthu zake ndi zoopsa kwambiri zomwe zikuchitika sizikudziwika kuti zitha bwanji koma amupha yes zinthu zake sikuti ndiye kuti zatha ndiye kuti amene anali kaya wachiwiri kaya wachitatu kaya whoever is next achita take over azipitiriza zinthu zakhala zikuchitika kwa dzaka zambiri kunali achina pablo kunali achina felix kunali achina fuentes osewo ndonena kuti anamwalira mwalira koma mabizinesi amatanibe amapitirirabe and ndi anthu oopsa usa- kungosemphana nawo zimene amakuchita ndi anthu aja ndimanena kuti amatha kukusenda wamoyo kukupanga drill mutu wamoyo Eh, fuentes ndikunenayo ankatchedwa king of the sky chifukwa choti amayendesa ndege eti trafficking yake amanyamula zinthu zake mu ndege kumapitisa nde ankamutcha kuti king of the sky kapena kunena kuti lord of the sky atamutengesa akumusaka anapanga decide kunena kuti akazisinthe nkhope akapange surgery nde anapita kuti akapange surgery koma kaya zinayenda bwanji panali ma doctors awiri amene ankampanga surgery kuti amusinthe nkhope anapezeka kuti wamwalira atamwalira ma doctors iwo anatengedwa ndi magulu amakatero a fuentes anawachita torture anawamenya anawazunza kenako anatenga migolo iwiri kuthiramo simenti osungunuka uja nkuwatenga ali moyo nkuwamiza mu simenti muja nkuwasiya kunena kuti aume mu simenti muja iwo aja nkukhala ngati chigulumwa limodzi ndi simenti ndi anthu ake zimene amapanga ndi zoopsa ngati zimenezo nde ndanthu woopsa kwabasi koma izo ndi zomwe zikupangika ku mexico kuti zitha bwanji tiziona inali update chabe zikomo kwambiri